gịnị nwere ya kọọ anyị gbasara ga eji lụkọ n'ụmụ ga eji alụ nwaanyị site na mgbe ndị ishi rute nwụsịna ee ga eji alụ onyenye ga mgbe ndị ishi na ọ na-abụ onyeke esi ji alụ nwaanyị ọ ja agwa ma na si ya na anụ ụlọ na ego onyenye ga na-aga ya ibe ya na-alụ gbagwa ego ya na-alụ na-asị ya na ọgwụgwọ m ma achọrọ m gị onyenye ọ na-ejefu jebe buru be ndị ọnya onye fumara onyenye dọị ka manụ ya nne nwa ese ma agha na achọ m ya onyenye ome ahụ achọrọ ezi afụma aya ka manụ na ọ sị ha unu na-echidogburu mgbe o shi ji afụta enye na akwa ha dọị na akwa ha ebene na-ebutebe eji eme ee ese ha ya bụ na akwa ha abụghị ndị ịra ese abụghị ndị ịra ya bụ na akwa ha abụghị ndị egwu onye oru ukpo ese ọ bụghị ndị egwu onye oru ukpo ọ bụghị ndị oshi ya na ba na-ajụ ajụ kpo ha nfu na-alachite azụ na-ejerebe nna nwa si ya na na ụlọ na nwa agadọghọị ma abụ nwa ya na ba achọkọ n'onye nwee ike gbalọtọ yọrọ ya buru nagata ha ka si ya na unu bịadoro ọyị na nwa ya nọ n'efu na ọ bụ na unu mara ga a na-eme esi aga abịa na ọ sị ya m je wete ego ọgba ha ya bụ ụgwọ ụlọ abụ na a na-eme enwecha ewelite ego ọgba ha nfu o nye ga nna nwa ọ bụrụ ego etọ maọbụ ego ebo ma tofe ego ewewemeghe asa agụ jere ya gbame ha ume menwe ike mfumụrụ nwa ajere mee ha ya jụrụ mgbe na nwa lakụ ọ jere isi nke mbụ m ajụrụ ha si ya ee ọ sị hụ ji ya ọ ga-ebiji ebiji ya ya nwa ma nwa abụrụ ya ja ehere ụmụ asaa mba na ọgụ akwa isi nke abọ jere nwa ya amụta nwa ma o buru mbọ m ee hmm. ya bụ isi nka nwa na isi nka onye ka bịa alụ onye ebe ejikwaja ada ee hmm. ha bụrụ akwa ụgbanje ya bụ akwa ndị mbuji si ka manya asọbụgị hmm. ọlarị ọjị eziri onye ndị nfu so ya n'obi ada na agbagwere ha ma ha ekweri

ọ sị ya na onye ọ m jeko ya alụ m n'ụbọ nwunye ga-afụma nwunye ike na ọdụgọị nwunye na-eme nwunye kenye chima nwunye kenye keme enye mana gị na mepere anya ga na-aghọta na ihe ejeko ya adaba ma ọ bụ na onye ka ememe anya

mmadụ ise nna jeko ekpete mmadụ ise ha nọrọ n'obu n'ụna bịa ya alụ nwa ha ma ha bụ n'ụna tupu ha mụrụ nwa n'oge abụ mee ha ajụma nwa ha ese n'ifu njụma onye ka enye ese n'ifu ndị nke oge ọmụde nna nwa ejeme ekpete mmadụ etọ na be ndị be nna kpete mmadụ ebọ be ndị be nne megide ji ene nwa na-eje n'aka onye enyi oke ha eji mfu vuru mmanya ha eji eke anụ ya bụ eke ewu na mba ji enọ na ji ya ma ya bụ galọn mmanya enọ ji ya ma eke evuzie mbọsị mfu then ha kpakọtere kpakọtekwu nne nna wee wulite ọjị hmm, so na n'anụ nọ na gị kweri na onye na-abịara ya mee ka aghọta adụgoyi ọ bụ na gị kwetere na ọ dụgoyi n'eziokwu na ga-afụ ha na ha etupu na ha na ọ bịara ije na ọ bịara ya ga na aṅụ mmanya na mmanya n'isi gị n'iwu ji ji na nwunye gị kwetere ma aṅụrụ mmanya n'isi gị na ejide eme gị nne gị n'eme ihe na-efu gị adụgoyi dịka na gị jekwuru onye ka ọzọ a na-ebutere mmanya n'obi ya nta na ya arụmama nsọ ala onye ka ọzọ ka arụma ga-echime gị aka gị na ya arụmama nsọ ala ihe na-efugo mmadụ nwunye na-eme ma gị ememe na ala ejide eme gị na-aṅụmara mmanya n'isi gị mee na ya aṅụmara mmanya n'isi gị na ya nfụ ancestors na-ebusi mmanya nfụ na ṅụrụ mmanya ọsọ hụ a na-aṅụrụ mmanya na na-aṅụrụ mmanya nwa nwa ya ga-aga mmanya weliri mmanya na jekwuru onye ndufu gosi ọlụra gị na gị jeko ya ebube mụ na gị ama afụma ma ndị na-ala afụma na o vuliri mmanya nfu ṅụrụ jee egbusi mgbe nfu na atatara mmanya nọ nata ọ ṅụrụ ya o jee dị direct jee jee egbusi nuburu mmanya mfu padoi ji ya n'eka ji ya nara mmanya mfu ṅụrụ paa ya enye ṅụrụ mana eke enwecha gaba bịa ga na-echi ihe ete egwu ga na-ete eto nwoke onyenye nwere ihere mgbọm na onyenye enweghị ike isusu ji ya ọnụ n'ikpo ọha na o nweghị ike ibie ji ya ọma atatara n'ikpo ọha n'ebe o biekoni ọma ọnụ ya abaka ekeke then mgbe onyenye enweghị ike ikwu okwu n'ihe ahụ maọbụ ime omume n'ihe ahụ mgbe ji ya nọ n'ikpo ọha na-abịa ụbọchị abụọ ga-abụ evu onyenye mmanya o je etere egwu tere egwu tere egwu o je tukuru ji ya n'ukwu wee ka ya ka echere mmanya n'ifu ọha njuoma na ga-emeri di ya ahịa cheta azụ na anfugonere anfugonere ọ paa buru nwoke mfu mmanya ọ ṅụ buru mmanya ihe ọzọ ji eme na-ejekoje ebe ego na-azụ kpele ga achụ mbọsị mfu ya jiri ọjụjụ ese na-eweta ego na-efu ojile anyị enweghị ọnụ ego a na-aha maọbụ e weta ego na-efe akala ya na ịna oyi ewe ụtọ m na-eweta ego azụ achụ anwụ nwunye nwa ya o were ego wee ga na nwunye nwa ya si a na ego ha wee ga after after wee ga na nwunye na ego ha dorobọ ha gị buru ha nara ego nfu na mgbe mmiri ya alara ya nara ego nfu na-ewu dobe nne mụra bụ onye ọha achwa banyị na-ekie mgbe ọbụla n'elu ọchụ nfu n'ụmụnna na nna nne na-ekpete mmadụ iri na na-ekpote mmadụ iri na ise na-ejegide be ji onyenye be nna onyenye nwe onye agaba bịa gbalijere be nna nwunye enyi na-ejikọje esi nri ọhacha maọbụ ọịkpa nkụba na-eke enwecha nnọọ mụ abụrịlịghị ya bụ omenala ma ọ bụrụ dịrịlịghị na omenala mala n'ọ bụ be mfu a na-alụ nwa gị be gị na ụmụnna gị na ndị be nwunye gị joko n'ụgbalị ihu na-eke mgbọm njoko nye gị iyi ọha chụ anwara nwụfụza be be ji nwa gị atọbenu n'ọnọdụ evutere mmanya ebugoro te anụ e, dịga ewu echigide ụfọdụ mgbe mbụ egwu efu anaghị aga ebe onye nyegide mgbe o dere ọ ga ya ọ ga ya kpọị kpọị ọ ga ya kpọị kpọị ọ ga na-aga ya ọ ga na-ete ọ ga na-ete a ga na-ebi ya ego ego na ego nfu amasịla eji ya na ndị be ji bụ eji ebu nwa onyenyi anfa na-ebu ego nfu na ọ bụ nne nwa onyenyi lakọ na nwa ya nfu ekpoliri ego nfu kpoliri a na okporolagharị ma a na-efugo na-erekọ ele adịrị na nwa onyenyi ekwekogo ma a na-eji ji na agbara na akwana ma ọ bụ ma weta anụ ochie n'ọnụ rie mgbe na-enye ajie na-ejikọta aka nwunye enye ihere aka ma ihere anụ aka ma ihere uchichi o nwere na ji na nwunye na-emere uchichi m ga-echetara gị ha aka bụ ihere nke nfu echeta emehọ m aha m ihere aka aha bụ ihere nfu ha dịghị akpụ ihere nke aka bụ nwa onyenyi ba na ego nwa onyenyi nata ego nfu wee nnuchi meji ya azụ saa agụgụ jere mee o were ego nfu oje nne nne mara na ha mama nwa ya ihere aka o wee den ụgha na ezi nwa asa n'echi ga ha mama ya ihere aka gị ka- tara aka na-enye ajigo mbọsị nfu na ihere aka ha gbere asa anụghị akụ nke anụ eweta ego oji ehe ọsa na ejighị ya ọzọ gbemeghị ihere anụ igu weta anụ gị ori ile na-enye aji gị edele edele ori anụ na-enye ya ọzọ omehụ aya chite na abụ ihere nke uchichi

mkpuchike dee ọ bụrụ na ha kpụ ihere nfu lile shwe lile zuru ha ebido tere abanyasị ji ekme nne na nwere ezuru ozu ji enu ezuru ozu ji enu ji ma gọbịa ojie ọsọ anaghị na agụ ha kporu na enyi ya gwara na ya ha kpụme nwa ihere gọbịa adị na nwere ọzọ kwun na-eyi akpụ isi ọgwụ ọsọ anaghị akpụ na isi ọgwụ na mba na-eme ume hụ ọsọ agaba na-eme ọsọ anaghị ejikọ egote ewu ejikọ egote ọkụkọ gote na-ewu gote na ọkụkọ gote ji gote ji ya manya den na ọjị na ute ume hụ ọ larị ọ kwadobe egote kpe nfu ọ bịa aza na ebe ị na nwa ha ekpote ute nfu kpete kpe nfu asa ya n'ala na ya na nwa weta ọjị ọ sị na ya gabịa agade nne ọ bụ nwunye na nwa ya na ha eken nwa china mgbe ọ ga-ejikọja agwa gị okwu nta mgbe gị chebe nwonyeke na ala nwa ha chebe nwa agụgụ ya keribe nwonyeke na ma gị bịa chie ka na-eje ka amụta ọmụmụ onyeke ya amụta ọmụmụ onyenye ihe nfu bule emele na na-enwa na nne ya afụ uhe na-enwa mee nna ya afụ uhe na-enwa ihe na-efe emekogo onye ha na-efu e, ka kpo ha nfu then nne nwonyeke etukuru n'ute nfu nwunye ya etukuru n'ute nfu hmm. ya bụ igosi ala na nwa ya ga-anọ n'eka onyeke na n'ọ bụ ma o shi n'eka onyeke nfu gara n'eka onyeke ọzọ na-eweta ọjị nfu warịa wakpo na-atata mmanya eweta ọjị wochie inu nwonyeke nwonyeke weturu ọjị ọ tabụrụ ọjị nfu n'ugbo n'ogha nwunye nfu

so na-agwọ m isi ọgwụ olu na-akụ m isi ọgwụ bịa na-abịara n'isi nwa onyenye ga-ebetute eji isi n'okwute azụ ebetute nwaanyị eji isi n'okwute azụ then na-egwufe ala were eji isi nfu wochie nwonyeke na onwe the same thing na-agba ha ndụ n'ụbọchị na-efu onyeke ọzọ outside onyeke ọzọ fụmara ọtọ nwunye nfu na ala jirie so emekpu anfụ na marriage agwụ na anfụ anyị na-anaghị alanụ onyenye anyị na nwere wikiri n'ahọ maọbụ eke bụ na mbụ n'ihe mere bọsị eke ga-egbe ndị ishi dị ike ike na-enye anyị ọmụrụ enye onyenye anaghị eru ala na onyenye ekwesịghị ịbali na onye ka enye ma nke ahọ na-ana ala n'ahọ bete n'ahọ na ndị lụrụ n'ahọ ga mgbe ndị ishi nfu bụ nyara ndị asa abịa ndị nke eke ebute kogo na ọbịa abụghị ọdụ
abịa na ile ji na nwunye ọjị na-eme anyị mana enwesịrị na ọ ga-abụ after na-evuru mineral maọbụ juice maọbụ ị na-aga si nwaanyị jewu chọrọ eji anaghị aṅụ nkwụ ọcha na ọ bụ omenala ha na-eme na ọ bụghị omenala omenala okwu anyị wọtara na ọ bụ ọkụkọ chọfụtara nkwụ ọcha bịa abịa alụ onyenye n'ala Igbo Nsụka n'ala Amala Egazi nkwụ ọcha na ndị ụka nke imekete na bụ ha wetara na-enweghị nkwụ ọcha ga-eje na o megide okwukwe ha mana onye na-efe ọbụla onye bụ onye afrịka mara na ọ na-eso usoro iwu ụka na ụka bịara abịa na ọ bụ omenala ejiri ebido ya amụ afrịka niile ndị ọcha webetere ụka bịa je medo ihe na omume mbụ na mbụ na mbido ụwa na ndị afrịka ga-emejeme omenala jeje na ọ bụ gee ngwọ na ihe ga-adịghị onye ụfọdụ ga-adịghị na onye na omenala ha na-emegbebu like ọ na-eme asị eweliri onye na-ji akpa agbara instead of iweta anụmanụ ndị ụka bịa ma ha emedomudien so onye na-ewuli nwanne bụ aja gọọma maọbụ emele arụrụ ala na-efu na akụzigba ihe ga-adịghị ya na-eme n'ime omenala daga ma ụfọdụ file n'omenala gaba ọbịa anyị omenala abụghị ọbịa anyị na ọ bụghị achịla nke ji emebi ihe nke ji arụ ala enachi
enachi nna m atụma njụmagụ abịa na amala be esi alụga nwaanyị na amala na nwa esue a sị gị ndụdụ a na-abịja ya alụ onye amala gịdị be esi alụ nwaanyị na amala oke eji alụ nwaanyị na amala na ọ bụ na nwa gị esu ma o nwere onye ọdọ anyị na ọ bụ ọgbali ọ bịara ajụmagụ ajụmagụ mara ma nwa gị nọ n'efu ọ bụrụ isi ahịa omehụ nna na na-ebịa

i jere ya gwama ndị be nna gị ji gị gwama ndị be nna ha ejere bịa ga before na-abịa bịa jụ ese mara ma nwa nọ n'efu ha emegete ha buru mmanya bịa sị gị na eweta ego gị were ngwugwu ha atọbenụ ya n'isi nwa gị na ha ebebe ibe na na ọhụ ya ga-enwe ma ya bịa ela ya kwadome ha wute na bịaba ebonu ebonu na egba na ya bịaba okwu okwu nwa gị na ha kpome mmanya ya sime nji gbasara ya nụ ihe ọnụkalarị ọ nwere ndị na-abịa ha enye ndị ọgọ ha list ọha ga mmanya ụmụnna na-aṅụ na ọha ga nri a ji eri then ndị be ji nwa gị ha evute. Ndị be nna gị bụ nwunye enye nọ na ndị be nna ji gị ọgụ ya mụrụ bụ nna nwa nọ then ọnụwa mmanụ ha ji ebido gwu egwu ha na-eche egwu ha ga na-aṅụ mmanya eri oriri mana mgbe ji ndị ji eji erute n'ọmụghị mere na agbara ọfụnụ na ọ bụkwa mụ mewu ụdọ ya bụ agbara ọfụ chite na na-eche egwu ndị ashebi tedịrị egwu bịara wa ibere anya esoro na-ete mgbe onye gị n'ala n'ọkụ London n'ọgụ otu ego mere ma chọje ide anara ego ahịa chime ahịa chite iberedu onye nwaga n'ala lata mashi London ibe egbe isogide awa egide ego eyeye sebo ụdọ etere egwu cheletere echelete then na ọkpara gị onye bụ nna gị na onye bụ ọkpara iji gị ndị ọ gbasara na-echebere ime ụlọ ego ha ji akwụrụ ụgwọ isi nwa unu na-ewe obecheri ewolugo onye ọbịa gaba afụta owonugo ahụ nu n'owo jide mgbe ọrụ na ọchịchị ojie ga-abụ n'ikpeazụ na na ọ bụrụ na ego ga-abụ nwaanyị

onye ọzọ ya esote evụrụ ma ya bịa ajọ mma ma ịdị ihe megide gị na ji gị dị ire nwunye ha atọ m egba gị na ji gị kwadoro ihe unu ji ego inwe unu ọ ji ji alaba ya ji tukwube ji rụba ọmụ nji ụmụ kalọm idiri before na ọ bụghị na achọji achọta wee lakọnụ edute okpekabelisi ọhakwakọ ihe ọzọ ibe ndị ibe na gị na-abụ chi eji omume ịnọrọ be nne gị mee gị imere n'ọnụ ga-abụ okwu ma ịla be ji gị chi eji omume agụrụ edele gị na nwaọcha ga-amasị ka na edele
abịa na amala geregwu m si akwa ọnwụ
dịka ọnwụ ugbo na amala gazi anyị echie mkpu na okorobịa ọsọ dịdịdị na onye ke na-agbalị onye ke na-ayara ha na-ezuru ihe mgbe anyị na-eme bụ ịgbakwu onye nfọ ọnwụ gburu na be ka ji dọm na na asa omere onye ọhara onye na-ehe dị anya ji n'ụgwọ ya akabagbo na ndị ogbugbo mere ndị ogbusu ebe na nke katọị gị na akwụ na emụta mara ụmụ ebe ma onugbo nwụrụ onye chilekwere izu amịlaghịta nwa na efu ma aṅụrị ma ndị nke ene gafeela ọzọ kachibote ọmanụ n'ụga mba na-eji ozu ọnwụ

si rịagburu sisi gị akwachike ala ego ala gbali jigide ego ala gbali before jekwele onye mebere first before eji ekpele gị ndị nlata nọ na nlata na onye jere be ndị overall onyeshi eweta m ozu na-asị kwachidal ma ọ bụrụ bụ onye ike na akwachike m ala asị na ọ ga-abụ m na ego ala gbasido oyi na-eshi ego ala gbasido oyi na-eshi nfe a na-egote mmanya egote mmanya egote mmanya eme ma eme eme onye nfọ nwụnụ ma ije je shie na eshi fọ aga na agụta ọkpata kpata ori egwu anị ọ ga na agba na egogoro aja egwu ọkpata ori egwu anị akịrị ga na-ada ndị mara ete ya na ete ya agụta egwu ụbọ efeta ife emere anfụ ijeje gbasa onye nfọ nwụnụ iberedo agbata ụkọchị ya ya soro chima ha amara obi ya fụbọrịa na onye nfọ bịa nwụrụ then amere and fumere mekpo n'ụwa bụ izu ebo then gbọọ ndị isi nfu na maga ọnwụ butere bachiri amaghị abụ mfe izu eji agbasa ọnwụ agha nfọgo mere ọnwụ gburu na ndị nile nfu mụ na mfe ji gbeburu ozu ọnwụ na ka na-esite gberi abịa vute nji omi ji anọdọ ọnwụ anọkpo gbasaa anọkpo gbasaa nfụ ihe ọzọ ga-afụnụ ga mbọsị izu ebo ọha ile gbakọrọ esite eri evute mmanya ha gburu na onye gbu na onye nfụ ọnwụ gburu egwu kwa egwu na onye nwere ugwu elasarị n'ụwa bụ ọ bụrụ na akwadotere na-eje ịkwa ya akwa onye ọma na akwadotere na-eje ịkwa ya akwa azụ onye ọma akwa na ya gwama ụmụnna ndị nfụ nwe ọnwụ gedegede ya gwama ụmụnna bịa gwama village ọbụna hmm. na ọ bụrụ na ọ bụ onyeke na ihe nfụ emeko mgbe ọdọ maka na onye na-enwu oyidere isi nke anyị dere ikpe ọnwụ dee ndị n'ọpụrụ elu ji efe ile na na yara ha n'ịka anyị onye nfụ mere obi eri ikote isi nka bụ maọbụ especially onye isi bụ nna nke ya nwụla ma chikweden gị hụ so n'ikpe alụfa bụ ihe iru uju na ọ bụ ga mgbe addition nfụ n'omenala ma ọ bụ onyeke na-eje ịkwa ya akwa ya na-eji ombugbube eji ame agbasa ụzọ ọha ile mara ụmụnna amara na-eji ombugbube ji jikọnye sebe onye evute mbọsị nfụ ka akwa ma ele na-esi bụrụ rice na-eche na rice na-egbu n'ihe

bere ịkwa ya akwa na ya gbafu n'ego ma ọ kwụrụ na eji eme ụrụ ọnwụ na ọbụ emere ụrụ ọnwụ akụ egwu agụ egwu abụla egwu ifeta ife aga egwu ayọ emeghe na ndị nfụ ogbunu dịrọ happy ya na ọ bụgo ma echi ọnwụ gburu n'obu den ya ọzọ ji eme na-agbakwa 12 o'clock na eme nfụ arrange-ri maka igbe oke egwu daa oke egwu nfụ daa na nde ga ala ekpokote ndom sụọ oke egwu nfụ gbasara ekpokote a ga na-egbu oke egwu nfụ a ga na-ete ga na-egbu ga na-ete ga na-egbu zichi ya na-eme kotokote ebe 5 nke chi ọbụbọ ọ bụrụ na onye m kparị ike ọfụma na o jije ewu ote ebule na oke ọkpa na ọ ga-abụ mgbafu na nwoke nfụ ego dịka anya na wikpaz na a na a na-achọ ya a na-achọ chọọ chọọ ma ya afụghị ya ka ekuliri ebule muvo dịka onye mere ihe ike dịka onye kparị ike bụ dịka a na-asị gị na o nwere ego ma ọ bụla gị na ọrụbasị o nwere many many eh, many many things na ọ bụ ihe dịga onye kweje mba akpụliri ebule mfu gbara fọrọ n'ego fọọ n'ego ego ala jikwa ya zụ ebule mfu azọ luto na oke ewu mfu na-ada bụ ihe ike ha ezụọ ma anyị ji ada aja pali ha ezụọ ọda azụ ọda azụ ọda onye na-ada paliri pako n'elu ugbe a na-agba mata ụfọdụ biliri onwe ha taa onye ọzọ leta ya paliri ahụ mgbe a na-emeri paliri wuu ọdịnagụ bi efọ egbe ebule mfụ eme mbọ mụkọma ahụ ikpe na anaghị ewelite na ya n'ụlọ ndị mfọ gbasara jere ego mfụ rie ile ego mfụ ha mfụ a na-eri ego ma ebe n'ọnụ ụlọ na-aṅụ iri cock ndị mfụ kpụlere ebule nje agbalị n'ebe mfụ fesiri oke egwu na-eme ha na oke egwu na-eme ma oke ọkụ mfụ ha ji egbu na ha bụ ha enye n'ihe eme ọsịsọ mene mfụ jere m ego bụla lakụtele mee mgbe jere n'oge n'ime ọsịsọ ma ihe layala eji efesi anụ ọkụkọ nụ ma ihe niile ya avụma so mgbe mfugo mere omemfu gbachitere azụ ike fe omemfu nọ n'ụlọ eri ikpome nke ha elachizie n'ehe na ikpogbe gba shusha something like a show copy ihe ike abịa show copy na-ega na mmenu nwere ike nfụ nwụrụ usoro ekpere shwan fụ leta n'ihe a na-awa ya mgbe ọzọ n'ọbụ n'ọnụ oke evunuvu ekporokpo ụsụ dịka onye lụrụ anyị sori ya lụọ ya dịka mere ihe ike ihe ike a na aka na omere dịka anya na ndị na na-ejilu mmadụ nọ nwụcha gemgbe m ijekọnụ n'ụzọ iji jegbude ha ekefu gbada gbagbada gbada gbada gbada iju onye emekpa iju onye emekpa iju onye emekpa ọ bụ bụ onye ntu emekọ ma ejili ga-egburu ha ma na ikemike na ọ bụghị igbaala idomewa na ebọghị izu ya wee egbe ma ọ bụ wota takụla agba ya na nzuzo isi ikere ike ike ike ma ọgụdagụ na alụdụ gị alụ so mgbe m fimu meziri n'ido nwere title ite ebote egwu mfute ebote te ebote si nso iduru onye bịara ya esugo nsusu iwelirokwa ihe ụzọ na-egbachike aka na-asị hai nwanna na-eme ihe ike nwanna eme ihe ike nọ na-agbachi oke ngụ nọ na-agbachi oke ngụ aga na-abụ anọ na-agbachi oke ngụ ọgwụ onweghị ihe ọga na-akwụ onye n'ebe na aga na-abọta nọ ọ bụ ote mekọ igbo wepụ gbachite ya bụ ọ dụ like ndị jere agha mgbe ndị Nigeria army na-agbachi n'ebe anyị na-agụgụ omeghere a na-eji eshu akwụ onye ọm na-eji eshu akwụ onye ọm na-eji eshu ọkwụkwa ga-abụgo wa anwụcha na-egbe ọdọ na enwere ike ime ọnwụ nna gị ma igbunu gị eshu n'ọbụ ewu igote ewu nke a na-eke ewu ọshamagji igote nke a na-eke mpịaji eka igote nke a na-eke ewu nke ndị black ọbụ onyishi nke onyishi na ọ bụ ewu emeka na ewu ejeka ba n'ike ọm ewu ejeka ma mpi ma ewu emeka bụ nne ewu ma ọshamagiji bụ nne ewu na-akpọ ndị ụmụada ewu etọ bịa bụ ihe bụ omega ọrụ n'ọbụ ọ bụrụ na ịgbata ma ọ bụ na ịkakụta ihe oji iweliri anyịnya ga na be ndị isi wụkwa mmanwụ ma ọ bụ ha na-agị na-eri ihe ele ya na e nwere ụfọdụ ga na site na anyịnya bụ nsọ na anya mee ha na ya nụghị ya na anyịnya bụ tinyere ọha ụfọdụ ga-abịa eshu be ji akpọ atịghị anya ara ọ ga-abịa eshu ba na-eyuzu na ndị akwara gbogbogbogbo ba anyịnya bụ ji kwakọnọ ha ụmụ nwoke gịnị ga-eji akwa ụmụ nwaanyị oke
gịnị ga-akwa ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na nne gị anwụ ije ezi ozi eje be ndị be nne gị beba mfe eji ozi be ndị be nne gị na gị na ndị ọnya gị na ndị eh, village bụ na tụ ụmụnna gị dị nso batara mgbanfụ na-eji dị gị eje na ije ekonu be nne gị nfu be nna nne gị nfu n'ọbụ ikpere ekwa ihe na-egbalite n'ijere ije ekonu be nna nne gị nfu n'ọbụ ikpete ukwu ekwa iji mee mafe ekwa n'azụ ịmafe ekwa n'ifu ịmafe ekwa n'ifu na udo okpokpo nfu ịmara ihe o signifies bụ n'ihe ememe gị na-ebe atọ ọma gị dịka ihe ji eji site gị ume ike because n'ihe ị ga-atụ gị anya ememe gị dịka ị ga-ada ma weak n'ime ego neta iri nke bụ ole ije n'ije kpete emego na ọbụ okpokpo nfu amara ga-abịa bụ nji ume ike gị ji evuru gị be ndị be nne gị na-eji ọkata mata nne gị da ike evu gị ya bụ ihe o gosiri efumaga na ekwa nfu eri afọ ma before ijile gị nne ezimere ozi je be ndị be nne gị ihe na-ajikwe nne gị n'izizime nne na-ajị nne ha na-eme eshi nfu na-echi eji o ma yie ka n'ụtụtụ na before ejile gị mgbe jerugo ọnụ ikpu na enwe nwaanyị ya ezu ome ọ ga-arịọbụji anya mmiri tọkparịa tọkpa ga anọ ji gosi ma ọ na-aba ọ ga-achasị nye nyere oge na ka na-enye ọ ji erutebe na ya nfụ o tukwuru te na asa na ochie ebe o tukwuru na ala efu igosi na atụ ya n'ọnụ ị ga-eme usoro ya nfụ asị oke ka ọ bụ ya tọgburu nne then gbanfụ isi ndebe nna nne ya ghara ya

esi gị nọ na-atụ nọ na-atụ m ka nne nọ m n'ọtụkọnyere gị bụ onye ọ mụrụ amụ ime esi gị anọ nọ gị ji edo ọnwụ nne gị edo na ihe ka mmanụ gị ego eli edo ọnwụ si gị bịa evu nne gị nwụcha gị ji edo edo n'ịgbata ivu ude sọbụ na iji evi nwụcha ị na-eme ya na-eme ya ga ihe ma ọ ga-aga esi ego ịsị uh nne ya aja nne ya aja edo ọnwụ na-edo ma ọ na-eme ịfadote gị ma ọ ma esi iji akwa ya nọọ ya ọbịa bịara na-eligburu ya na-aja evie ma ọ na-aja evie evu gaa mgbe mbụ na mbụ ma ọ bụ onye ọmụmụ abịa be- abịa anfụ ụmụnna abịa ma ọ bụ ọbịa adonye ọmụviliri laja elibe ebe na na ọ bụ te chi ejie

gosiri na nọ na-atụghị n'ọnụ na-ada ha anwụ ụmụ nwaanyị nụfụghị enyi ejekwuru egbali jekwuru njikom meburu ga-eso na-atụghị enyi n'ọnụ meburu ekwa yoyoyo etukwuru then awama njikom ọjị awama njiom ọjị njiom ụmụnna nwunye enyi awagụna ọjị ha nfụ nye ọzọ ji eme na abụri evutere ori evutere ha ride eride riburu then ọ bụrụ na ị nwere eka ị ja-akpụta anyịnya gị mkpọm na eliri anyịnya ịgbali iji agụsị nke bụ nna anyịnya ili nne gị ma ọ bụrụ na ị nwere eka ọ bụ ewu na ọ bụ ịkpụta ewu etọ nfụ ewu emeka na ewu ọsha magaji nke a na-akpọ njiom na ewu emeka nke na nke njikom na ewu ejeka nke njikom then ememe hom na normal thing bụ gbanfụ njikom na-akwa ekwa na helutere mbụ ma ị ja-achọ ọ bụrụ te 50 naira ma 5 naira ya na efi nwele iwesị ha akwale ekwa na-ewe mechi emeghe enye amị usoro ha ebe ọ bụ na ọnwụ na ihe na-achaji gị achaji then mgba na-emekpụrụ ha ihe ọzọ merini bụ na ha eyigbo n'oyi ebido ọgụgụ na-adaghị mfe egwu egede na-adaghị egwu gode egede egede egebe ụta ụmụ na-agụbọta egwu n'iwere ego na-efe akala gị

ma ọ bụrụ mmedo n'ihu ọyị na o nwere ụdị egwu ha jikwa ya agata ma ọ bụrụ mmedo n'ihu ọyị na-eji aga eghe na egbodogbo ọja na ama egbodogbo nwa ma onye ọbụla ha jiri bi ihe adịghị nkwụ ọgwụ n'im ga-emedogo ọyị na ha aga ebe ego omere nwa egbo ụlọ ọtọ ya bụ na igbo lee gị na ị gbara aka na ị so ha mfụba ọdụ edo evuliri nwanyị

efugo na mmemme anyị nta na ịkọwa ihe eji wee mara amala mara enachi amala ga na-abịa n'isi njedebe for today ana m ekele ọha niile bịara mbena ana m ekele ndị ichie niile ana m ekele amala egazi ekele enachi ekele eze chite oke mere ma im kọma ya bụ akụkọ

It's been over three hours. Anyị tukwu anụ ya bụ akụkọ. Eh, ha tekere anyị down the memory lane. Eh, Personally, na ihe m mụtara nta shiri ike maka na a sị na onye ga-amaghị mbe mii shi mara ama akọte mbe ọ ya-akwụsị. So many things m mụtara nta m ga-amarịdịrị. Ndị jiri na-ekele unu kelesie unu ike. Chukwu dos- dobe na anyị unu o- ndụ ogologo maka na akọ na unu kọrọ nwa ọcha bara anyị nchị na ihe anyị mụtara na shiri ike na-ekelekwa igwe ya bụ onye eh, nọọsụrụ this eh, wonderful idea anyị lega na anyị ga na-akpaga nkata ụmụnna na-ekelekwa the crew bịara ntana maka na anyị na-afụ ihe unu na-eme both on social media and all that unu jide ka unu ji maka na ọ bụ unu na-avọta this eh, historical evolution by way of the program unu na-arụ ọnụ Nta na unu abịa n'ime Enachi Ancient Kingdom gara asụ n'ala unu lakọ ọnụ chukwu chere unu enachi enachi enachi
Okay, guys, so this is the history of Amala Egazi Obunugwueke and the ancient kingdom of Enachi. like you need to follow this page i no wan tell na wetin i hear come join me use your ear learn yes because we are learning from our fathers that they want to tell us the history of what happened then so that we will know the history and we'll be able to tell our children the history so that we will not allow the white people to come and tell our history by themselves

always available no matter the quantity you want if one hundred pieces one million pieces thousand they get am um, come and try and thank me later their number is on the screen there you can chat us on the whatsapp there you can dm send us a message and tell us you want the quantity you want for the babies no matter the size of your baby if your pikin na pikin get big bum bum or the small one e go size am